mwefu nwatakịrị a n'ebe a ịma na ebe ahụ epeka mpụkwana nwatakịrị n'ụzọ ka ọ gafe maka na ọ bụ nkụ n'isi nwatakịrị lecha mụ nwa bụ ukwuu ka anya gafee o kelehụ mụ m sị ka m gosi ya ka esi ekele mmadụ i si n'ọnụ ụlọ gị hapụ nri ị ga-esiri di gị gbara ụtụtụ nwa bịawa kama ị ga-abịaru gị kelee nwa m na ọ na-enyere gị aka ịzụ nke gị ebe nwa gị ama otu esi ekele ndị tọrọ ya

ileru nwa nwa nwanne gị nwoke gbaa n'ala kiri ọnwụ n'onwe gị arụnụkwa nga gbọtụrụ n'ala nna gị n'obodo ịnwere gị nwa okwu ụka ume iko mere m n'elu n'obodo ebe ọ bụla ị gara ọgụ ị ga n'ihu ọgụ gị pụọ ebe ọgụ ịnwụna gị ụbọchị niile ọ wụ otu i si alụ eke orie afọ nkwọ ị nọ na-eme mmadụ obi nọrọ elu n'obodo a ga-agbapụrụ gị agbapụrụ eme nne gị adịla gị ukwu ebe ọ bụla esi akpọta mmadụ bịa pụọkwanụ n'ụlọ ị ga-apụ m anọrọ nga eko obi n'elu ọ mgbe m nwụrụ obi eruo gị ala Hey! Eke kere ụwa papa meene m ya ka nwa a chọta nwoke jee na nke nwoke ga biri obi eruokwanụ m ala m amarakwanụ sa nwa m mara na anwụrụla m onwe m ee ele onye mmanya na nkụ nga ọkụ na-enwu nwe ihe sikwasịra ya nna na-alụ ọgụ Obidiya Obidiya Ije m na ele ekpere arị m mma daa chere ụnụ nna ka ị na-agbaji ọ wụ nene enwere ihe mere na ike ya ịgbaji enwe ihe mere na enweghị iji gwa m ị mara mma daa nna gwa m ihe chere gwa m ole ka mgbachere ebe enwere m ike ibi ụyọ gị ga ọ wụgodu akwa m asa nna gị nụna he na ha ọwụla ị sị m mee ọ na-aga ụyọ gị ma ịsa efere ha ọwụla aga m imefula gị nụna ngwanụ nna ya rịarị ma n'echi nna nwa baby a akpọgado okwu ka onye ọbụla e- e- ebe niile aha ya akpọgharị ya wụkwalachi nwoke ọma m hụrụ ubulaka gafereni mara mma m hụ gị anya ya wụkwara Okwuka o- o- onye ahụ ụ- ụkwa a- a- achọga o I- i- ihi na ejekwa m ji ichi ichi ichi ya abalaba mkpeshi agakwa m agakwa m ịchọ ihe o ee oke oke m hụrụ agakwa m igbula ya n'o ekwuokwa ya ka o si erere mmadụ ehe bịa Okwuka ọ gị wụ onye m chọga kemgbe elebe itiri isi achọgharịchana gị ebe niile ọ gị wụ onye m chọga emere m nini ehe nkwa achọga gị wụ, ị hụ na achị mma bịaba ji ịga gị mkpịsị sani na imere ọwụ gbasara o nwere nwa okorobịa mara mma m hụrụ ụzọ ịhụ naanị ya wụla ihe m chega ya awụkwala onye ashawa ụma gị anyị abụọ ya awụkwala onye m chega ya awụkwala nwa okorobịa ahụ o. Ị hụrụ kpa m jiri doo m anya gị ya awụkwala nwa okorobịa ahụ biko ha akwụchie gị ọnụ lekwe gị bịa ịṅụdara na ka ị ṅụrụ afọ ya nwa agbọghọbịa dị ka gị otu ị dị gị nọrọkwa na-achụgharị ụmụ nwoke ụmụ nwoke na-ahụ gị n'ahụ nwoke kwesịrị bịa achụga gị bịa na-agba gị enyi ya ọ gị nwa nọrọ na i- i- ihere adịghị eme gị ihere gị na-eme m legodi lechara mụ wụ Okwuka legodi m anya site n'isi ruo n'ọdụ ha bịa bịa gwa m ahapụga nwoke ịmahụ ihe ịbịa hụ m nnọọ na-abịa akọrị ihe juru gị ọnụ lekwe m agwa gị hụ na mkpịsị anyị na-enye m ama e were na gị gbajie gị eji apịawasa gị ahụ nwa agbọghọbịa dị ka gị si na ugbu na nwoke kwesịrị ịdị na-achụ gị na-achụ gị na ọdụ gị chi chi ya gịwa na onwe gị nọ na-achọga nwoke nwere nwere ọnụ ịbịa agwa mụ wụ Okwuka ụka si m hapụ hapụrụ gị enye ekele dị aha ya na-ekwe gị ihere na-eme gị bịa ị nwetara na ka ị nwere afọ ee ihe mgbe anyị kwuru bụ omehụ gị ihere nye nye nye nye nye omehụ gị ihere sa nwoke kwesịrị ịchọ gị gị ji aka gị achọga nwoke

Oyi ka anyị buru. A sị na ndị Igbo tụrụ ilu si anya bewa, imi esoro ya bewa. Ọ ka ọ dị, ọ bụrụ eziokwu. Nne ọ eziokwu. Ọ kwanụ ihe mere na anyị nwa bụ ndị ezi oyi gị. Eh? Ji si nnọọ ka anyị bịa. Ka anyị dukenu gị ọdụ. Na agwa ị na-akpaso ụmụ nwoke ndị na-abịa ajụ ese gị n'ịnụ gị. Ọ dịkwanụhụ mma. Eh? Me gị na-achụ fa ka ọ bụ ijiji chi chi chi chi. Eh? Kwụsị ị na-achụ ha. ọ ihe anyị si ka anyị bịa gwa gị ma anyị wụ ndị ezi oyi gị hmm. hei mụwa bụ Okwuka atago afụfụ ya Erimma na Ọlaedo ihe unu ji kpọpụta m ebe a iji bịa kọọ nkọ nka nkanya unu na-akọ ebe a ọ bụla ya ee eh? kwe mana oge na-adịrị anya hmm? akụ ebe ga-abịa ime ihe n'isi m ya nkọtọnkọ ga-abịa ịkwụ ụgwọ isi m nekwa ha ọ si atọgbuo m aka ebe ihe ebe ege gị aka ebe gị ebe ege nkata nka nekwa ha ma nwa obebe dịka gị na anyị dịwa macha mma dị ọfụma o nweghị nwoke ọzọ ị ga-ahụ n'obodo anyị ga-ekwerezi ọ bụrụ nke ahụ dịka alịka si na ahịa bụ akụebe nye onye na-ekwere di ana m ekwu na onye ghara ole na-ekwere gị nwa ọmalịcha nwa agbọghọbịa dịka gị enweghị onye ọzọ ị ga-ekwetadị ọ bụrụ nkọtọnkọ debere ọkpa ka mkpi hei atọgo ma nwa ya akụebe na nkọtọnkọ ka unu ji atụnyere di ga-anụ mụwa bụ okwuka hei atọgo ma nwa n'ime agwọ gị ọ bụrụ ka ụmụ nwoke dị ka akụebe na nkọtọnkọ ka m chọrọ dị ka di ana m anụgonụ di kemgbe ana m mụwa bụ okwuka ji ụmụ abụọ ma atọ ugbu a mana ọ bụrụ ha asị mụwa bụ okwuka ga-anụ di nne nnu ya afụnụ